Mariama ee Segu han k'a jumɛn bɛ yen pa pa pa pa pa musɔrɔ siri cogo de don wa han makiyaji de don wa parili cogo de don wa ayi ne yɛrɛ dabali banna o Ah! Ats!
han
wa i latikɔrɔ kasa ah. fo ka mura bila n na ne ko n'i bɔtɔla yɔrɔ dumanba jumɛn de la ko yɔrɔ duman wa
baro de ma pdg dɔ yira ne la ko ne ka t'o séduire ko k'o gosi ka dɔ b'o kun eh, maramu e ka ko ɲɛna sa ne ko baro ma n ko k'o gosi wa a ko k'o kuma ko ne tɛ musoya ko tari ko ne ye musoya don galama la de ah! ne mariyama ka musoya don galama la abada n'i ko nangarabaya o baki diplôme de bɛ n bolo n y'o université kɛ k'o doctorat minɛ ayi o tɛ bali ne la sa n'i ko kalabanciya o ɲɔ ɲɛlen de bɛ n bolo karili yɛrɛ t'o ban ayi wa jafariya kɔni tɛ ayi o kɔni hali ni jinɛ fatɔ bɔra ne mariama ɲɛ n bɛ mun k'a la i b'a dɔn ayi n bɛ ɲɛ waga a ɲɛ la piyan ka tila k'o pɛntiri ka tɛmɛ ka taa n ka sira fɛ cogo belebele o tɛ bali n na sa walayi maramu i ye muso min i b'o kɛ
yɔrɔ beauté ni charme kɔni kuma tɛ fɔ ayi maramu o tɛ fɔ sa o tɛ fɔ ani n ka forme n ko ni n donna ɲɔgɔnnaw cɛla u b'u kun kɔrɔta de ka ne mariama taatɔ de lajɛ siga foyi t'o la ne de dara n k'o bɛɛ la sa ka taga pdg ka da konko n donna a ka biro kɔnɔ ka ɲɛ waga a ɲɛ la piyan eh, a fɔ ko pdg sara sa kɛ k'a fɔ a ɲɛna ko n b'a fɛ k'a ka ko ka di ne yɛrɛ de ne bolo n k'o bɛna girin ka da ne kan nka o yɛrɛ tun bɛ ɲini ka bɔ a ka pilafɔn fɛ maramu i ko mun ayi maramu o tɛ tiɲɛ fo ka ɲa o tuma o pdg in ye o o ma e ye yan ou bien fiyɛntɔ de don ee nin n'a ɲɔgɔnna sugu caman bɛ yen koyi u b'u si de kɛ burusu kɔnɔ sa kalanninfin na diɲɛ bɛ taa k'u to u tɛ bɔ diɲɛ seere ma o diɲɛ kodumanba bɛɛ bɛ taa k'u to u ma vie dɔn i y'a ye ah. n'u nana duguba kɔnɔ sa olu ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka kɛɲɛ yan ne yɛrɛ maloya kojugu ah. fo n ko a ma n ko n tun nana a dalakɔrɔbɔ de walayi nin bɛ se ka jɔ n na yan. aa tiɲɛ yɛrɛ la o man kan ka jɔ i la fiyewu. ne mariyama ka dɛsɛ ka pdg séduire ee eh, tiɲɛ yɛrɛ la a ti ka bɛn n dusu ma n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna taa ɲɛ jɔ baro ɲɛ la cogo min na k'a fɔ a ɲɛna ko n ma se ka nin kɛ mariyama ne ye ne ye tanga bali de ye n tɛ nin ko bila tan segu fo n'i ye n dɛmɛ dɛ. ɛɛ mariama ni e lebura o kɔrɔ b'a jira ne fana lebula i kana i kana siga hali o la fitini mais i b'a to n bɛ hakili jagabɔ dɔɔni n bɛ solution ɲini nin ko in na k'a d'i ma sisan aa o bɛ diya n ye dɛ fo n k'a jira directeur in na ko ne mariyama bɛ se ko la a t'a dɔn a ni muso de bɛ ɲɔgɔn na a banna hali mun talen o tɛ se ka ne kɛɲɛ
Bintu Bintu. Ah. cɛ ka ɲuman bɛ kan foyi tɛ yen ko kan dɔɔni cɛ si b'a dɔn fantanyaba de bɛ nin na e ka waa bi naani seegin dun kelen e o don an taara ka taa cɛ fɛ ka taa bolo tɔrɔ minɛ ka d'a kɔ k'a ka miliyɔn wolonwula ani waa bi naani minɛ e baro tilala yan'a ka an bɛɛ ta tila ka di anw ma baro tilala ka miliyɔn wɔɔrɔ bɔ k'a b'o bila kɛrɛfɛ an ka waa bi naani seegin dɔrɔn d'a ma e de bɛ ko na ne tɛ ne ye n ta bɛɛ dun ka ban. e y'o bɛɛ kɛ mun ye kelen. cɛ Bintu o ye wari ye wa waa bi naani seegin kɔni wari kɔni filɛ wari kɔni n'i ye wari sɔrɔ kan ka wari dun de cɛ an tɛ se ka wari sɔrɔ sɛgɛn na ka tila ka wari dun mɛ mɔtɔ ko la sa. ɔ sisan o e b'a fɛ an ka mun de kɛ. min tun ka di ne ye quoi. c'est à dire que an ka taa baro fɛ ne ni e fila a ka wari tila cɛcɛ a ka bɛɛ ta ta ka d'i ma ni min bɛ min k'a ta la o k'o k'o la kɛ ou bien. wari tila don ne y'a fɔ baro ɲɛna n k'a ka bɛɛ ka wari d'i ma bɛɛ k'i ka mugu mara baro ye min fɔ o ma k'e ɲɛna.
ɛɛ n balimakɛ naam i ni wula nba feerefɛn dɔ bɛ n bolo k'a yir'i la feerefɛn dɔ wa ahan
a filɛ nin a bɛ fɔ nin de ma ko sakakunu ko mun sakakunu mɔgɔ fana bɛ saga kunu kosɛbɛ i m'a ye n'i y'a dayɛlɛ tan awɔ ka nin fiyɛ a tigi mɔgɔ nun kɔrɔ o y'o nalon talen ye pewu
kosɛbɛ o tuma i tɛ bɔ foyi kalama diɲɛ kɔnɔ bilen ko ko ka d'a tigi ye sa a b'o kɛ e la sani k'a fiyɛ mɔgɔ nun kɔrɔ i ma nin yɔrɔ nin ne nin da la ɲɛ b'a la tulu de bɛ yan i bɛ nin tulu nin cɛ k'o dɔ k'i nun kɔrɔ fɔlɔ sanni i k'a fiyɛ n'o tɛ n'i y'a fiyɛ ka sɔrɔ tulu in t'i nun kɔrɔ a tigi nalo bɛ ta ten i yɛrɛ ta bɛ ta o cogo la ten han awɔ ɛɛ ne ko nin bɛ joli la ɛɛ nin ye wa wɔɔrɔ de don wa wɔɔrɔ dasi wa wɔɔrɔ ee a to wa naani na sa i delila ee n terikɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ n wɔsi cogo la dɛ walahi a mɛnna ne bɛ ka nin ɲini bi ma dugu jɛ ee e k'a to wa naani na ba ye na n k'o d'i ma ee basi tɛ wa naani di hmm. ne y'a f'i ye cogo min i jija k'a kɛ ten dɛ n'i y'a fiyɛ ka sɔrɔ tulu in t'i nun kɔrɔ aa i nalo bɛ ta komi a tigi ta ee ayi n t'o kɛ a fɔ mɔgɔ ka ɲɛ in ma ta dɛ ok k'an bɛn ne kɔni ma ɲinɛ o kɔ ne hakili b'o la kɛ a m'a fɔ ko wari dun tɔgɔ jugu ko gang caman bɛ yen tɛgɛ kɛra o la o cogo de la non mais bintu cɛ an t'o denmisɛnnin sugu ye tuguni sa bi komi an bila boite kɔnɔ sa ee wari kɔni dun ye cɛ mais yɛrɛ yira ni fɛn ne t'o mɔgɔ ye tuguni sa cɛ ne tɛ vdb ye tuguni koyi n tɛ gawa ye sa o ko ninnu kɔni o ye ko wɛrɛ de ye ee n ka cɛ janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi koyi k'o o kuma o fana ye tiɲɛ ye minɛ ne kɔni b'a dɔn miliyɔn wɔɔrɔ in ka fara wari tɔ ninnu kan an ta de don walima de n'an b'a tila don min kɔni bɛɛ bɛ wariba sɔrɔ e ko tɛ yan an bɛ kɛ fɛn ye sa an ka cɛ a mais bon i b'a lajɛ quoi vraiment fantayaba de bɛ n na yanni sini cɛ i k'a lajɛ ni hali fitini sɔrɔ ka di yan quoi magoba de bɛ wari la sisan n y'a mɛn n b'a jateminɛ ok n bɛ taa ci dɔ la fɔlɔ d'accord an bɛ ɲɔgɔn bolo
Dawuda. Han. Alo komi a tɛ yan yɔrɔ la. Moto ta an ka taa.

e b'a dɔn nin ye mun ye nin fɛnɛ ye mun ye i b'a fɛn suguya bɛɛ ye segu bolo nin ye mun ye tuguni
dɔ k'i nun kɔrɔ n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛf'i ɲɛna ka fɛn kɛ nun kɔrɔ n tɛ fɛn min dɔn e kɔni b'a dɔn ko tɛ ne marama ye o a ɲɛfɔ n ye ala ee dɔɔnin k'i nun kɔrɔ n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ i ɲɛna fɛn min don. ee n k'i k'a ɲɛfɔ n ye fɔlɔ n'i y'a ɲɛfɔ n ye ni n y'a dɔn fɛn min don n bɛ sɔrɔ k'a kɛ n nun kɔrɔ n'o tɛ n t'a kɛ n nun kɔrɔ abada. yɔrɔ e dennin filɛ e m'a fɔ k'i dalen tɛ ko la. cɛ an ka cɛ a kɛ ne nun kɔrɔ. ee bintu i tɛ sabali yɔrɔ e ko k'i t'i kun bɔ ko wɔrɔ dɛ. ee cɛ kana foyi tɛ ne na. ɔ ayiwa a b'i bolo yen sa o. foyi kɛ. i tɛ fɛn min dɔn nin mana taa mun k'i la yen. marama i b'a dɔn nin mun ya ɛɛ n'i ma da ko la ni seku wulila ka ko la i na da o la o ye mun ko ye tugun sabali sa mun ko b'e bolo sa ko anw bɛ se ka da mun na han ne kuma t'i da fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la i k'an to yen dɔɔnin fiyɛ i la sa ne ka nin fiyɛ n kaman kɔrɔ e kɔni b'a dɔn ko ne tɛ nin sumajalan suguw fiyɛ o ee n bɛ nin fiyɛ n kaman kɔrɔ mun na ee ala
nin suma bɛ cogo di nin ka kusa marama nin kasa bɛ cogo di marama seku mun de kɛr'a la
bintu a bɛ fɔ nin de ma ko sakakunu ee sakakunu fɛnɛ wa nin ye marama naro talen de pewu fɛn o fɛn ka di i ye i bɛ se k'o k'a la a tɛ bɔ foyi kalama cɛ nin fɛn man nɔgɔn dɛ